nó más sna Sé Chontae atá tú, 80889 ach cuir na litreacha RNAG ag tús do theachtaireachta. Is féidir ríomhphost a chur chugainn chomh maith, tusaite ag rte.ie, nó táimid ar X ag Tús Áite. Anois ar an bpainéal liom inniu, tá seomra lán os mo chomhair, tá Fergus Keane, innealtóir cairte agus scannánóir, fáilte romhat Fhergus! Agus tú linn anoir as Oileán Chléire in am céanna. Clíona Saidléar chomh maith linn, Príomhfheidhmeannach an Ghréasáin Náisiúnta Ionad Géarchéime Éignithe, an-deas tú a bheith inár dteannta. Dia dhuit. Agus Diarmaid Ó Muirgheasa, Príomhfheidhmeannach Eolas Education. Conas tá Diarmaid? Ar fheabhas ar fad, deas a bheith anseo. Ar fheabhas ar fad. Bhuel, tosóimid a chairde le cúrsaí ó thuaidh agus d'fhógair ceannaire an UUP, Doug Beattie inniu go bhfuil sé ag seasamh síos mar cheannaire an pháirtí. Deir sé go bhfuil sé ag seasamh síos toisc deacrachtaí dosháraithe le baill áirithe. eile den bpáirtí. An bhféadfá fanacht ar an líne le do thoil Eimear ach rachad go Fergus Keane anois an bhfuil aontachtas trí chéile ag crosbhóthar, ag áit cinniúnach anois? Is dócha go bhfuil, yeah. Tá tá cruachás san aontachas faoi láthair. I mean go mórmhór mar don chéad uair tá Sinn Féin mar an páirtí is mó, sna Sé Chontae agus don chéad uair riamh agus is dócha go bhfuil níos mó náisiúnaithe ná aontachtaithe chomh maith so sin saghas an seed, an síol atá ann taobh thiar den gcruachás is dócha agus don chéad uair tá daoine ag pleanáil do aontacht na hÉireann chomh maith, tá a lán daoine ag tnúth le sin agus is dócha nach bhfuil sé i bhfad uainn so tá na fadhbanna go léir acu Agus i gcodarsnacht leis an aontachas mar a féachann tú ar Sinn Féin, níl ach, ní raibh ach, ní raibh ach uachtarán nó dhó acu le tríocha bliain is dócha, bhí Gerry Adams agus ansin bhí Mary Lou agus tá a lán saghas, tá sé saghas coimeádach agus stability ann. i gcodarsnacht leis an aontachas so n'fheadar mar a dúirt Eimear ansin dúirt sí go bhfuil go raibh Doug Beattie ag iarraidh aontachas liobrálach a tharraingt isteach agus saghas dichotomy é sin mar tá sé coimeádach ó nádúr an aontachas so you know tá sé saghas dodhéanta é sin a tharraingt isteach sa bprionsabal sin. Clíona Saidléar, an aontófá leis sin? An bhfuil sé dodhéanta ar aontachtas a bheith liobrálach agus traidisiúnta agus bheith ag freastal ar an taobh sin den phobal? Is dócha sin an ceist a raibh Doug Beattie ag iarraidh a fhreagairt agus tá sé tá sé imithe anois so ní raibh sé in ann an páirtí a thugaint le chéile.

idir an DU, an lámh coimeádach DUP agus ansin an an you know i gcónaí do bhí an an an dhá páirtí ansin leis sort of ag ag ag dhá taobh de d'aontachtóirí coimeádach ahem ach níos liobrálach ar an taobh seo den UUP agus cúpla bhliain a shin I mean an cheist mhór a bhí ann ná an mbeadh an páirtí ann in aon chor you know bhí sé ag bhí sé ag imeacht go hiomlán eh, an an toghchán Tá díreach tar éis, bhí againn i mí Iúil ansin, do chuaigh an páirtí suas, you know, 2% So, tá feabhas ag teacht ar an UUP. Do bhí beagáinín, is dócha, daoine ag rá, yes, tá, is féidir linn brainse liobrálach a bheith againn d'aontachtóirí. But seo an, seo an fíorcheist atá ag aontachtóirí anois, conas a bhfuil siad chun bogadh leis an am, conas a bhfuil siad chun aontachtóra, aontachtóireacht, a bhfuil a bhfuil oiriúnach don comhthéacs a thógaint agus caithfidh siad é thógaint agus do bhí an do bhí an sort of an an an hope ann go mbeadh an UUP in ann an spás seo you know leanúint ar aghaidh ag fás agus an an sort of eh, an cothrom seo eh, idir an DUP agus an UUP go mbeadh siad ag éirí níos láidre ach em, you know Tá, tá an, tá ceann, tá freagra amháin againn inniu but feicfimid cé a bheidh in san, cé a thoghfaidh siad arís anois nó, you know, conas a bhogfaidh siad chun tosaigh. Ach ar an ábhar sin Diarmaid, Diarmaid Ó Muirgheasa, an bhfuil an margadh thar a bheith lán anseo ar bhealach, sé sin le rá má tá an UUP ag iarraidh bogadh ar dheis, tá an DUP agus an TUV agus a leithéid ansin, má tá siad ag iarraidh bogadh ar chlé agus cineál dearcadh trasphobail, dearcadh níos liobrálaí, tá an Páirtí Comhghuaillíochta cineál ina suí ansin chomh maith, nach bhfuil? An, an, an é sin an bunfhadhb? I mean, tá sé an-dheacair dos na páirtithe seo, so tá roinnt blianta deacra, sílim, curtha isteach anois ag na páirtithe aontachtacha le cúig, ocht mbliain b'fhéidir anois. Dar ndóigh, ceist an Bhreatimeachta, bhí sé an-dheacair orthu conas kind of dul i ngleic le sin. Agus tá bearna ann anois, sílim, agus I mean tá sé ráite ag an mbeirt eile anseo taobh liom, Tá bearna ann. Cad é an fís dearfach don todhchaí atá á chur chun cinn agus ní hé nach bhfuil iarracht ar bith déanta ag éinne ar sin ach níl éinne i ndiaidh teacht ar fhreagra agus tá sé seo le feiscint sílim in an-chuid sa pholaitíocht atá againn timpeall na cruinne faoi láthair go bhfuil sé deacair ar dhaoine uaireanta cineál fís dearfach a chur chun cinn agus go dtiocfaidh daoine isteach taobh thiar de sin agus an rud atá ann Ina áit sin, uaireanta ná saghas gearán agus clamhsán faoi rudaí atá imithe agus daoine ag gearán faoi rudaí atá ag éirí níos measa seachas rud éigin dearfach a chur chun cinn agus sin an dúshlán atá ann ach arís tá na páirtithe seo, is páirtithe coimeádach iad, tá sé an-dheacair orthu teacht le chéile. le fís dearfach don todhchaí agus beidh le feiscint an féidir leo é sin a dhéanamh ach is deacair feiscint conas go maireann siad you know beidh siad linn cinnte i gceann 10 mbliain ach i gceann 20 nó 30 nó 40 bliain cad é an spás atá ann do dhaoine mar sin atá de shíor ag breathnú siar mar ghrúpa agus arís ní hé nach bhfuil daoine aonaracha taobh istigh de na páirtithe atá ag iarraidh bogadh chun tosaigh ach munar féidir leo teacht le chéile le fís tá sé deacair feiscint cén todhchaí fadtéarmach atá ann dóibh. Agus is tú ag caint faoi dhearfacht, bhfuil tú ag caint ar optics nó bhfuil tú ag caint ar fís dá gcuid féin nach bhfuil i gcónaí ag freagairt do rud éigin eile? Is dócha an rud atá i gceist agam ná má tá mise mar mar duine atá chun vóta a chaitheamh, Cé atá chun mo shaol a dhéanamh níos fearr? Cé atá chun an tír a thógáil ar aghaidh, tír níos fearr a dhéanamh as? Agus mar a deirim, sílim gur fadhb é seo dúinn ar fad timpeall na hEorpa ach go háirithe. Tá i bhfad an iomarca cainte ar rudaí atá ag éirí níos measa agus agus é sin a sheachaint seachas, tá muid chun bhur saol a dhéanamh níos fearr agus seo iad an cúig nó an deich bpointe atá againn chun é sin a dhéanamh. Agus ar ábhar eile, de réir tuairisce sa Belfast Telegraph, deir Rialtas na Breataine inniu gur faoi fheidhmeannas Stormont atá sé cúiteamh a shocrú do ghaolta íospartach na dTrioblóidí. Is freagra é seo ar an míshásamh atá i measc gaolta íospartach maidir le scéim cúitimh a bhunaigh Westminster ceithre bliana ó shin nuair nach raibh an feidhmeannas ag feidhmiú. Eimear McGovern. An mbeadh an pobal ó thuaidh sásta cumhacht cúitimh a bheith faoi Stormont seachas Westminster?
Bhuel, is dócha, mar chomhthéacs leis an scéal seo, bhunaigh Westminster an scéim sin, dar ndóigh, do dhaoine gortaithe le linn na dTrioblóidí sa Tuaisceart agus an rud a rinne siad, rinne siad an cinneadh sin toisc nach raibh Stormont ag feidhmiú mar atá ráite agat. Ach é sin ráite, tá go leor daoine nár éirigh leo cúiteamh a fháil. Seasann roinnt samplaí amach ansin, sé sin daoine gaolta le daoine eile a gortaíodh nó a maraíodh de bharr na dtrioblóidí chomh maith. Sampla amháin a thugtar go minic ná duine atá ann go bhfaigheann a dheartháir íocaíochtaí mar dhuine a chónaíonn sa Ríocht Aontaithe ach ní fhaigheann a dheartháir an rud céanna toisc gur rugadh é i mBaile Átha Cliath. Agus anois an rud atá ráite ag Westminster ionas gur féidir bogadh chun tosaigh leis an scéim seo, ba cheart go mbeadh Stormont i gceannas ar an scéim seo amach anseo agus is dócha, Dar le roinnt daoine sa Tuaisceart níl sé sin sásúil, ceann amháin acu ná an ionadaí ó ghrúpa íospartach Kenny Donaldson, em, seans go bhfuil aithne ag daoine air, ach dar leis ní réiteach fadtéarmach a bhí sa scéim seo riamh agus ba cheart ceann nua a bhunú toisc an suíomh polaitiúil sa Tuaisceart is dócha go bhfuil an méid sin easaontas ann agus nach féidir le daoine teacht ar réiteach maidir le rudaí éagsúla a bhaineann leis na Trioblóidí go speisialta. Sílim go n-aontaíonn roinnt. roinnt mhaith daoine leis, ba cheart scéim náisiúnta a bhunú, dar leo, agus féachaint conas gur féidir gach duine a shásamh i slí leanúnach agus neamhspleách, is dócha. Clíona Saidléar, bíonn tusa ag plé, dar ndóigh, le híospartaigh agus le conas go ndéantar dul i ngleic le cúrsaí cúitimh. An plean maith é go mbeadh sé seo faoi Stormont nó an seasann an fhreagracht ó Londain? Bhuel, I mean, an rud Londain, bhí sé i gcónaí temporary, ní raibh sé riamh, bhí sé, díreach ag tógaint an freagracht sin i gcomhair tamaillín agus ag fanacht ar Stormont ag teacht ar ais. Tá a lán de na páirtithe ag rá nach bhfuil sé ceart ná cóir agus nach ba chóir go mbeadh sé, tá sé róchóngarach nuair a bhfuil sé taobh istigh sa Tuaisceart agus ag Stormont. Ag an nóiméad, an tomhas. Tá an-fhadhb leis an tomhas a dhéantar i dtaobh cé a fhaigheann airgead nó cé nach bhfaigheann an tacaíocht agus níl sé feiliúnach in aon chor ag an nóiméad. So tá siad, tá na páirtithe ag rá look, caithfimid córas ceart a chur in áit agus tá a lán daoine ag rá caithfidh sé bheith neamhspleách agus. go fíor, no, agus tá a lán daoine ag rá chun chun é sin a bheith againn i dtaobh rud éigin cosúil leis na trioblóidí caithfidh sé sin a bheith i Londain em nó agus i mBaile Átha Cliath chomh maith b'fhéidir. Agus i mBaile Átha Cliath chomh maith b'fhéidir yeah cinnte. Bhuel táimid chun gluaiseacht ar aghaidh go dtí scéalta eile ach Eimear McGovern go raibh míle maith agat as a bheith linn don chuid sin den phlé. B'in Eimear McGovern, iriseoir leis an Belfast Telegraph. Go cúrsaí slándála anois agus dúirt an Taoiseach Simon Harris inniu nach bhfuil Éire saor ó bhagairt sceimhlitheoireacht bhaile ná idirnáisiúnta. Tagann seo sna sála ar thuairiscí go ndúirt an Coimisinéir Gardaí Drew Harris go bhfuil baol sceimhle suntasach ann anois ó antoiscigh pholaitiúla agus tá gníomhaithe i bhfad amach ar an eite dheis ag foilsiú seoltaí baile Teachtaí Dála agus airí ar líne ionas gur féidir iad sin a úsáid chun imeaglú agus léirsithe a dhéanamh i gcoinne na bpolaiteoirí sin. Diarmad Ó Muirgheasa, bhfuil tusa buartha faoin mbaol sceimhle? Bhuel, ní hamháin go bhfuil baol sceimhlitheoireachta ann ach sílim go bhfuil fadhb sceimhlitheoireachta againn Nuair a bhreathnaíonn tú ar cé mhéad tinte atá lasta ag lucht an eite dheis le sé mhí anuas in áiteanna mórthimpeall na tíre, agus sílim go bhfuil fadhb againn mar thír uaireanta, tá drogall ar dhaoine b'fhéidir úinéireacht a ghlacadh agus dul i ngleic le fadhbanna mar seo. Tá daoine ag rá bhuel tá na Gardaí ag iarraidh seasamh siar níl siad ag iarraidh rudaí a dhéanamh níos measa agus ansin tá grúpaí éagsúla atá b'fhéidir ar chóir a bheith freagrach as píosa amháin nó as píosa eile de seo. Ní dóigh liom gur chóir dúinn bheith thar fóir agus muid ag labhairt ar an mbaol. Ní hé go bhfuil baol ann, measaim, don ghnáthdhuine ar an tsráid, ach mar thír, cinnte gur chóir dúinn bheith ag dul i ngleic leis seo agus sílim, agus tá sé seo fíor faoi an-chuid den stuif a dhéanann muid mar thír, tá an fhadhb ann i gcónaí nach bhfuil daoine ag glacadh freagracht. Ba chóir go mbeadh sé soiléir cé atá freagrach as seo, bíodh sé sin Drew Harris nó pé duine, agus go mbeadh orthu sin dul i ngleic leis an bhfadhb i gceart. Mar a deirim, tá, sílim go mothaíonn an-chuid daoine ag an bpointe seo nach bhfuil éinne i ndáiríre ag glacadh seilbh ar an bhfadhb. Fergus Keane, An aontófá leis sin, níl éinne ag glacadh seilbh ar an bhfadhb?
Ní dóigh liom gurb é sin an cás. Bhuel, tá daoine ag glacadh seilbhe ach tá sé an-deacair. I mean tá rudaí athraithe i bhfad níos mó ná a bhí. Tá i bhfad níos mó scrúdú ag daoine ar gach uile rud a dhéanann polaiteoirí agus thosaigh sé le Nuacht 24, uair a chloig, agus anois le meáin shóisialta tá sé níos láidre fós agus ceapann daoine go bhfuil. i bhfad níos mó éifeacht acu ar pholaiteoirí ná mar a bhí agus tá siad á scrúdú níos mó agus tá cearta daonna ag daoine agóid a dhéanamh mar dar ndóigh ach níl aon leathscéal agóid a dhéanamh os comhair teach na polaiteoirí rud uafásach é sin. Agus mar dúirt an Taoiseach dúirt sé gur nach léirsiú é sin gur imeaglú atá ann ach má tá muid ag smaoineamh ar chúrsaí slándála, Clíona Saidléar, An bhfuil, b'fhéidir go bhfuil daoine ag glacadh seilbhe air, an bhfuil a fhios ag lucht polaitíochta conas déileáil leis seo? Chonaiceamar liúntas ag teacht isteach do pholaiteoirí gur féidir leo cur isteach ar shlándáil bhreise dá dtithe, mar shampla, ach níl sé sin ag dul i ngleic leis an bhunfhadhb, an bhfuil? Bhuel,
sea agus ní hea, agus ceann des na rudaí, na teachtaireachtaí atá ag teacht trasna agus mar a deirimid anseo, tá sé tábhachtach nach théimid thar fóir anseo mar tá an Taoiseach agus Drew Harris ag rá, you know, is caithfimid, caithfimid é seo a choimeád you know tuiscint cad a bhfuil ag tarlú, táimid dáiríre faoi but you know níl, níl siadsan chun muid a you know muid a athrú mar táimid fós mar tír I mean ceann dos na rudaí atá againn inár daonlathas ná go bhfuil sé an-oscailte you know agus tá an saghas sin sort of access againn go léir dár bpolaiteoirí agus mothaíonn sé go, go bhfuil, go bhfuilimid in ann ár lámh a chur amach agus you know teangmháil a dhéanamh leis le na polaiteoirí agus leis na airí agus mar sin de so tá sé sin an-thábhachtach dúinn so ní ní ní theastaíonn uainn sin a bhriseadh ní theastaíonn uainn sin agus an rud faoi na na na na na demonstration de agus mar sin de is cais I mean an an bua atá acu ná an an sort of is theatre atá i gceist, tá sé feiceálach agus tá ana éifeacht aige agus ní gá duit ach cúpla daoine chun é sin a dhéanamh, chun an éifeacht sin a dhéanamh. So tá, is dócha, rud éigin orainn, orainne fhéin chun a bheith cin, you know, soiléir, ok, em, gan dul thar fóir i dtaobh conas a bhfuilimid faitíseach faoi sin. Em, ceann des na rudaí teicniciúil is féidir linn a dhéanamh agus nach bhfuilimid ag caint faoi ná, em,

glór dul amach go dtí na you know na platforms uilig agus é sin a dhéanamh so sin sin ceist ag an nóiméad atá ann so níl muid ag caint faoi moderating a dhéanamh ar cad a bhfuil daoine ag rá níl muid chun chun stop le daoine mar tá sin an-deacair but is féidir linn na recommender algorithms a dhúnadh síos agus is féidir linn é a dhéanamh amárach. Agus ba mhaith liom teacht ar ais go dtí an pointe sin, ach a Dhiarmuid, ba mhaith liom piocadh suas ar rud eile a dúirt Clíona ansin faoi faoin traidisiún, agus tá an traidisiún sin in Éirinn go bhfuil an daonra beag, go bhfuil aithne pearsanta ag daoine ar na polaiteoirí, an bhfuil an baol ann go gcaillfí sin i gcultúr slándála?
Sílim go bhfuil agus tá sé seo fíor le tamall fada. I mean cuimhneoidh daoine ar nuair a caitheadh deoch de shórt éigin ar Varadkar roinnt blianta ó shin agus you know dar ndóigh an-chuid daoine ag rá ah bhuel cén dochar sure níor gortaíodh é. Ach is an sórt sin rud a bhrúnn polaiteoirí amach ón sráid. Agus sílim go bhfuil sé tábhachtach chomh maith a rá, you know, tá difríocht ollmhór idir dhaoine a bheith lasmuigh de theach Simon Harris agus iad a bheith lasmuigh de theach, mar shampla, Joe Biden. Is dhá rud iomlán é, you know, tá pictiúirí, is dócha, feicthe ag an cuid is mó againn anois de theach Simon Harris agus is gnáth-theach é ar ghnáth-shráid agus má tá daoine, seasta lasmuigh, tá sé cúpla méadar Agus caithfimid cuimhniú gur deineadh bagairtí buamála chomh maith agus an cineál sin ruda. Sin é, agus you know níl sconsa mór agus you know mar a deir tú, is rud maith é sin don daonlathas nuair atá polaiteoirí díreach ansin agus is féidir linn dul chun cainte leo go héasca ach cinnte tá an baol, cén fáth go mbeadh polaiteoirí sásta? bheith chomh hoscailte sin nuair atá na bagairtí sin ag teacht isteach agus ní hamháin dó féin ach dá gclann. You know tá tá clann óg anois ag you know tá i bhfad níos mó polaiteoirí óga anois ná mar a bhí cúpla cúpla bliain ó shin tá cineál tá an glúin athraithe so tá tá tá clann óg ag an-chuid des na daoine seo agus cén fáth go mbeifeá sásta an an an an glacadh leis an leis an dainséar sin. Fergus Keane an bhfuil aon chuid den cheart nó b'fhéidir an-chuid den cheart ag Clíona Saidléar agus í ag caint faoi na halgartaim faoi na meáin sóisialta. Chonaiceamar, mar shampla, sna círéibeanna sa Bhreatain go raibh Keir Starmer ag cáineadh Elon Musk as a bheith ag scaipeadh mí-eolais. An an luíonn an-chuid den bhfreagracht ansin?
N'fheadar. Yeah, is scéal an-deacair é sin a réiteach. Yeah, I mean, just bhíos ag ag smaoineamh mar gheall ar rud a dúirt Diarmuid ansin agus, you know, an an an saghas an an. nuair a bhí Bertie Ahern ann agus bhí sé ag dul isteach i ngach tigh tábhairne sa tír agus ag croith láimhe le gach duine agus ag siúl go Páirc an Chrócaigh agus bhí sé mar Thaoiseach, bheadh sé ana-dheacair do pholaiteoirí é sin a dhéanamh san lá atá inniu ann agus is trua é mar is, agus dúirt Clíona é sin chomh maith, bhí sé go hálainn go raibh saghas an gaol againn le na polaiteoirí. agus tá fós, is dócha, lenár dTeachtaí Dála, ach tá sé ag cailliúint againn. Ach cad é a d'athraigh, mar sin? Mar má smaoinímid ar na laethanta sin, ní raibh sé sin i bhfad ó laethanta go raibh an imní sceimhle poblachtánach ann abair cuir i gcás an sceimhle paraimíleatach. Tá tá cineál éagsúil anseo. Bhí Drew Harris ag rá go mbaineann sé seo le baol sceimhlitheoireacht an eite dheis. Ní bhaineann sé le sceimhlitheoireacht Ioslamach, ní bhaineann sé leis an bparaimíleatachas. An é sin an t-aon rud a d'athraigh nó nó ar ar tharla claochlú eile? N'fheadar. No just bhíos ag smaoineamh níos luaithe don chéad uair a chonaic mé scéal an polaitíochta ag athrú nuair a bhí 2014 agus is dócha, bhí Joan Burton gafa ina gluaisteán agus bhí agóid ann. An agóid uisce, sea.
Yeah, so bhí sé sin saghas uafásach. An chéad rud a chonaic mise go raibh uafásach agus, you know, agus tá rudaí ag dul in olcas ó shin, is dócha.
Ach is dócha an rud a caithfimid a shlándáilú mar caithfidh, caithfidh an obair a bheith, caithfidh an slándáil a bheith ann mar tá an, tá an contúirt ann ach, ach is dócha caithfimid a bheith ag, ag slándálacht an, an daonlathas freisin, you know, so
Tá, tá, you know, tá a lán a féidir leis na Gardaí a dhéanamh, mar shampla, you know, faisnéise, intelligence agus mar sin de agus, agus it just, you know, is féidir leo a bheith ansin ach, ach níos, níos faide, you know, san cúlra. Yeah. You know, so tá a lán rudaí um atá á ndéanamh, táim cinnte, um cheana fhéin nach b'fhéidir nach, b'fhéidir nach bhfuil muid, muidne go léir in ann a fheiceáil. Ach you know caithfidh muid an an sort of an balance sin a fháil mar cinnte caithfidh. Agus freisin chonaic mé tá a lán tá a lán polaiteoirí agus tá siad ag tóg ag ag ag fágaint an ag fágaint an polaiteoireachta you know you know so you know caithfidh muid a bheith caithfidh muid you know bhuel, seo, seo post mar, ní, ní mar aon post eile ach, you know, caithfidh siad a bheith slán agus caithfidh siad a bheith in ann a bheith, a, a, a bpost a dhéanamh agus cuid den post sin ná a bheith oscailte agus a bheith ag caint leis an, leis an, leis an eh, leis na daoine.
Sea, agus, I suppose, chun an cheist a chuir tú a fhreagairt b'fhéidir, cad tá, difriúil anois. B'fhéidir gurb é nach bhfuil nach bhfuil níos mó dainséar ann ach tá tá sé i bhfad níos éasca ar dhuine teachtaireacht a sheoladh ag déanamh bagairt b'fhéidir you know bíodh sé sin ar na meáin sóisialta nó trí ríomhphost you know b'fhéidir go bhfuaimníonn sé saghas ait ach fiú má más rud é go raibh ort you know stampa a chur ar chlúdach litreach you know sin rud b'fhéidir atá beagán deacair, má tá fearg ort faoi rud eicínt, tá tú chun rud éigin amaideach a rá ar Twitter, níl tú chun dul agus an iarracht a dhéanamh. So ní hé b'fhéidir go bhfuil an an leibhéal dainséir níos airde ach tá i bhfad níos mó daoine atá ábalta teachtaireacht a sheoladh ag déanamh bagairt agus tá sé tá sé deacair gan ligean do sin cur isteach ort, fiú má tá's agat go bhfuil 99% den stuif seo gur seafóid iomlán é agus nach bhfuil aon fíordhainséar ann. Tá sé an-deacair duit, just mar dhuine, neamhaird a dhéanamh air sin. Sea. Agus chun filleadh ar cheist freagra an Stáit, tá mé cinnte go bhfaca sibh an tuairisc spéisiúil san Irish Times ag an deireadh seachtaine faoi chúrsaí slándála i dTithe an Oireachtais. Cuma an-mhí-eagraithe air. Bhí baill den arm ag déanamh gearáin roinnt blianta ó shin, mar shampla, go raibh a seomra réitigh in úsáid ag baill foirne i gcomhair ranganna yoga. Agus bhí bhí muid ar fad ag caint san oifig gur gá do pholaiteoirí bheith solúbtha, ach I mean Ach ach an léiríonn sé seo a Chlíona easpa dáiríreachta ó thaobh an stáit faoi chúrsaí slándála? Bhuel, beagáinín agus agus b'fhéidir go raibh muid ar ais go dtí an sort of an an cultúr, tá muid ag iarraidh an cultúr oscailte a choimeád but, you know, do bhí mé smaoi- a tosnú ar sin agus sin do léigh mé isteach ann agus de réir like i dtaobh cad a bhfuil ann ansin san alt tá sé you know is is dócha nach bhfuil aon níl aon protocol tá tá tá trí if you like grúpaí ansin, tá an arm, tá na gardaí agus tá na, na, huiséirí sin, na huiséirí. So sin trí grúpaí a bhfuil an, an sort of, go, go gcaithfidh siad an, an áit coimeád slán. Agus níl aon protocol, ní bhuaileann siad le chéile, ní bhfuil siad ag caint le chéile ca, cé a bhfuil a dhéanamh cad, agus níl a fhios acu cé a bhfuil a dhéanamh cad. So, um, sin, you know, Tá sé sin beyond, you know, aon rud eile so bhí mé ag smaoineamh, you know, ag rud bunúsach ná díreach protocol ná díreach cruinniú ar gach maidin agus muna bhfuil sé sin ag tarlú, bhuel, you know, níl fhios agam cad a bhfuil, cad é an fadhb ansin. Agus filleann sé seo ar an bpointe a bhí á dhéanamh agamsa níos luaithe ná gur gá do dhuine éigin bheith freagrach agus, you know, mar a deir tusa, an bhfuil an arm i gceannas, an bhfuil na Gardaí i gceannas, an bhfuil foireann Thithe an Oireachtais i gceannas? Bhuel, gach seans nach bhfuil éinne acu ag iarraidh bheith i gceannas. Nuair atá tú i gceannas. Nuair atá freagracht agat ansin is féidir leat teipeadh ach más féidir leat rá bhuel níl muidne i ndáiríre i gceannas tá an grúpa eile sin agus bhuel níor iarradh orainn é sin a dhéanamh. Ach tá sé suimiúil, I mean chonaic muid ar fad cad a tharla cúpla bliain ó shin i Meiriceá agus ehm Sé lá Eanáir atá tú ag caint? Sin é go díreach agus is cosúil go bhfuil sé actually b'fhéidir níos deacra na háiteachaí seo a choimeád slán ná mar a cheapfá agus is dócha nuair nach bhfuil daoine ó lá go lá ag déanamh iarracht briseadh isteach. Tá sé ana dheacair bheith dírithe ar iad a choimeád amach nuair nach bhfuil éinne ansin chun chun a choimeád amach. Má tá ar a laghad daoine ag déanamh iarracht briseadh isteach an t-am ar fad, is cinnte go mbeidh próiséis ann agus you know is seo b'fhéidir just rud nach bhfuil muid ró iontach air mar dhaoine. Rud a thagann a tharlaíonn chomh hannamh sin, tá sé ana dheacair a choimeád. tú féin a choimeád ullamh. Ach Fergus, ag cur san áireamh an méid sin, an féidir leis an stát an cineál sin slándála a gheallúint? I mean, an mbraitheann an-chuid de seo ar tuiscint go bhfuil dea-thoil ag daoine go scaoilfidh 99 faoin gcéad de dhaoine don rialtas a ngnó a dhéanamh? An mbeadh aon chuid de seo indéanta dá mbeadh an fearg sin níos forleithne? N'fheadar, yeah, I mean, mar a dúirt Diarmuid, nuair nach bhfuil sé ag titim amach go minic, yeah, tá, tá sé deacair fadhb a réiteach nuair nach mbíonn sé ann, is dócha. Agus or, or, tharla sé uair amháin, is dócha, i 2010, bhí grúpa don eite chlé agus is dócha Sinn Féin chomh maith, dhéan siad ionsaí ar an, ar an mm. tithe an Oireachtas agus d'éirigh leo. Mm. You know, bhí siad istigh i dtithe an Oireachtas agus uh, is, you know, is beag Oireachtas nó parlaimint ar fud an domhain you know gur féidir é sin a dhéanamh is dócha you know agus is dócha go bhfuil sé sin saghas mar go bhfuil saghas rialtas oscailte againn mar a dúirt Clíona rud atá maith really agus gur gur mhaith linn cloí leis.
Agus do luaigh tusa cúrsaí Meiriceá ansin a Dhiarmuid agus b'fhéidir go mbogfad ar aghaidh go dtí cúrsaí Chomhdháil na nDaonlathach i Chicago. Tá mé ag feiscint tuairiscí go bhfuil an Garda Náisiúnta ag seasamh réidh ar leataobh, arsa Gobharnóir Illinois agus tá súil le na dosaein mílte léirsitheoirí. atá ag léirsiú i gcoinne an chogaidh i nGaza. Anois feicimid Kamala Harris agus Tim Walz ag leagan amach a bhfís don bhfeachtas toghcháin inniu agus tá an gluaiseacht uncommitted nó an gluaiseacht gan cheangal ag fás. Seo gluaiseacht d'ionadaithe Daonlathacha a loit a vótaí mar agóid i gcoinne polasaí na nDaonlathach i nGaza agus beidh siadsan ag stocaireacht ar an ábhar seo chomh maith. Fergus, an mbeidh. léirsitheoirí ar son na Palaistíne in ann tionchar a imirt ar pholasaí an pháirtí ag an gcomhdháil seo. Yeah, beidh sé suimiúil cén éifeacht a bheidh acu an tseachtain seo. Now is dream an-bheag atá istigh sa chomhdháil, is dócha. Ó thaobh na hionadaithe, sea, 1% nó mar sin. Yeah, 1%, ach beidh, is dócha go mbeidh slua i bhfad níos mó taobh amuigh. Agus, yeah, tá saghas tionchar cheana féin déanta mar De réir dealraimh bhí ráfla ann go bpiocfadh Kamala Harris, cad é an t-ainm air, Josh Shapiro, agus nár phioc sí í de bharr an saghas, an brú atá ag teacht ón dream sin agus sin ráfla níl fhios againn go cruinn ach tá sé, tá éifeacht á dhéanamh acu. Cheana féin is dócha beidh sé suimiúil cén éifeacht a bheidh acu an seachtain seo, an mbeidh agóid ann, an you know mar níl saghas polasaí fós ag Kamala Harris mar gheall ar an rud seo, tá sí just ag leanúint ar aghaidh leis an polasaí a bhí ag Biden.
Sea. Diarmuid Ó Muirgheasa, an gluaiseacht seo, an gluaiseacht uncommitted nó gan cheangal, an bhfuil baol anseo dos na Daonlathaigh go scoiltfear an vóta?
Bhuel, tá an baol sin ann i gcónaí.
Agus b'fhéidir is fiú an baol sin chun iarracht a dhéanamh an polasaí a bhogadh, b'fhéidir gur sin an. Bhuel, sílim go bhfuil Kamala Harris cheana féin i ndiaidh bogadh beagán ó pholasaí Biden. Now, ní hé go bhfuil sí ag rá nár chóir do Mheiriceá teacht i gcabhair ar Iosrael, ach tá níos mó cáineadh déanta aici ar Netanyahu ná mar a bhí cinnte ag Biden nó ag ceannairí eile a bhí againn le blianta, bíodh sin uachtarán nó sna tithe eile. So sílim go bhfuil sí ag bogadh agus beidh le feiscint cé chomh fada is a bhogann sí. Tá, dar ndóigh, tá cineál teorainn leis an. méid gur féidir léi bogadh gan an-chuid cáinte a tharraingt uirthi ón eite eile den pháirtí. So tá sise cineál ag iarraidh siúl agus gan gan cur as do dhuine ar bith, rud atá an-dheacair. Sílim gur sin an dainséar is mó atá os a gcomhair. Tá like tá fuinneamh iontach nua ag an bpáirtí Daonlathach dul you know ó gur fhág Biden an rás dul i mbun i mbun troda. le Trump agus é seo a bhuachaint. Seo b'fhéidir an t-aon pholasaí a bhfuil fadhb mór ag gabháil leis, os rud é, ar an stuif eile ar fad tá daoine b'fhéidir sásta é a chur i leataobh 's a rá ná lig do Trump fáil isteach arís, déileálfaidh muid leis an stuif eile níos déanaí. Ach ar seo, mar a deir tú, tá eite ansin atá a rá Ní hé go rachaidh siad chun vóta a chaitheamh ar son Trump, b'fhéidir, ach b'fhéidir nach dtiocfaidh siad amach ar chor ar bith, b'fhéidir nach mbeidh siad sásta, b'fhéidir, b'fhéidir go millfidh siad an vóta, b'fhéidir go millfidh siad an vóta agus sin nuair atá muid ag breathnú ar, you know, an t-am deireanach bhí b'fhéidir 20,000 vóta nó 30,000 vóta nó rud éigin mar sin sna, you know, sna státannaí tábhachtacha sin. So, níl ag teastáil ach fíorbheagán daoine i gcomhthéacs tír le cúpla céad milliún chun Trump a chur ar ais san oifig sin. So, chun an cheist a chuir tú a fhreagairt, yeah, bheinn buartha agus sílim go bhfuil baol ann dóibh. Clíona Saidléar, An aontaíonn tú le Diarmaid go bhfeicfimid, b'fhéidir, bogadh polasaí anseo ó Harris nó an é an polasaí céanna le hata difriúil a bheidh air?
Ó, ceapaim, ceapaim gur bogadh polasaí atá i gceist anseo, d'aontaím, d'aontaím, aontaím, agus, ach is polaitíocht atáimid ag féachaint air, I mean, you know, nuair a bhfuil tú ag féachaint ar ó Éire, is rud beag é atá sí tar éis a dhéanamh ina lán slite ach is rud ollmhór trasna ansin. Mar ní raibh aon spás i gcomhair sort of, just even a rá tá muid, caithfidh muid seasamh suas agus caithfidh muid you know, so ceapaim, ceapaim gur bhog sí an polasaí ach anois of course tá, tá you know na, na, an, an eite gan cheangal, tá siadsan ag iarraidh go, go gcuirfidh sí rud éigin, you know, concrete síos ar an páipéar, you know, cosúil le, um, you know, go mbeidh an trádbhac arm, Sea. yeah, sin atá siad ag iarraidh air, um, agus, agus sos cogaidh. Um, so, sin rud éigin deimhneach a, a dteastaíonn uathu agus tá siad, tá siad ag déanamh an pholaitíocht ag an nóiméad seo. Tá, ceapaim go bhfuil siadsan soiléir an, an dainséar atá ann agus ní cheapaim go, go theastaíonn uathu go, go gcaillfeadh Harris. an toghachán iomlán ar seo but tá siad ag iarraidh rud éigin a bhogadh chun tosaigh beagáinín eile ag an bpointe seo mar seo an opportunity atá acu so is polaitíocht atá i gceist ag an nóiméad agus is cluiche polaitíocht agus cinnte tá Harris ag iarraidh an áit a choimeád ar oscailte agus gan aon commitment a dhéanamh mar tá an eagla sin uirthi má théann siad rófhada. Agus beidh sé suimiúil feiscint nuair a théann sí pé méid céim atá sí sásta tógáil nuair a dhéanann sí sin, an dtiocfaidh an grúpa sin isteach taobh thiar di, right, bhí bua beag againn ansin, bhogamar an polasaí beagán, táimid taobh thiar di anois, nó an mbeidh siad ag rá, no, no, níl neart déanta agus, you know, seans gur sin an rud a. a dhéanas an difríocht i mí na Samhna. Fergus Keane, Cad é cad déarfá leis an gceist sin, an fiú má bhogann Harris, an dóthain a bheidh ann nó an féidir léi aon bogadh suntasach a dhéanamh anseo gan cur as do don eite atá ar son na hIosraeile, na stocairí ar an taobh sin? Yeah, déarfainn an dara ceann a dúirt Diarmaid ansin, you know atá you know a thiocfaidh amach, yeah ní ní bheidh ní bheidh an spás aici is dócha athrú mór go leor a dhéanamh chun daoine, na daoine sin a shásamh is dócha. Agus, agus an rud eile ná an, an tríú iarrthóir, tá, níl, níl fhios againn fós ach tá, tá seans ann go mbeadh RF Kennedy ag teacht isteach agus b'fhéidir go mbeadh na daoine sin ag dul go dtí an iarrthóir sin chomh maith. Agus an cheist eile atá ann is dócha Fergus ná, Dóibh siúd, cur i gcás, Palaistínigh Mheiriceánacha, Arabaigh Mheiriceánacha, Muslamaigh Mheiriceánacha atá an-chorraithe faoi seo, fiú más daonlathaigh go smior iad, an bhfuil argóint ann nach bhféadfadh na Poblachtánaigh a bheith níos measa ar an ábhar seo?
N'fheadar. Yeah, sin ceist mhaith. Níl, níl 'fhios agam ach b'fhéidir go mbeadh an saghas, an, an seans ag, ag an tríú iarrthóir cosúil le Kennedy, é sin a dhéanamh ach yeah tá fadhb ag an dhá pháirtí eile leis leis an fadhb seo so but go mór mhór an páirtí an daonlathach agus beidh sé sin soiléir an seachtain seo. rud atá ráite ag Trump roinnt uaireanta agus you know tá sé deacair i gcónaí a bheith cinnte cad atá dáiríre agus cad atá ar bharr a cheann ó lá lá go lá but rud atá ráite aige ná go bhfuil sé ag iarraidh cineál Meiriceá a tharraingt ar ais agus go mbeadh Meiriceá dírithe ar Mheiriceá Now, tá sé rá sin níos mó i gcomhthéacs na hÚcráine, ach go pointe, más rud é gur tusa atá ag lorg bua ó thaobh you know nach raibh tú ag iarraidh arm a sheoladh go Iosrael, b'fhéidir go mbreathnófá ar ráiteas mar sin is a rá bhuel muna bhfuil sé ag iarraidh arm a sheoladh ansin, b'fhéidir nach bhfuil sé ag iarraidh arm a sheoladh ansiúd agus b'fhéidir gur bua é sin dúinne agus b'fhéidir más rud é gur sin an t-aon rud a bhfuil muid ag caitheamh vóta air, b'fhéidir go mbeadh daoine a déarfadh yeah b'fhearr liom b'fhearr liom seans a thógáil ansin cos tá a fhios againn nuair atá na Daonlathaigh nuair nuair nuair nuair atá Uachtarán Daonlathach againn tá a fhios againn go mbeidh tacaíocht éigin d'Iosrael agus b'fhéidir go dtiocfaidh Trump Trump isteach agus go go gcasfaidh sé rudaí bun os cionn.
Sea, díreach mar a dúirt tú ansin, an an rud a an rud a bheidh Kamala Harris ag iarraidh a dhéanamh anois ná an t-ábhar a bhogadh, you know just aon ábhar eile mar ní bheidh freagra ar an gceist seo a bheidh sásúil agus beidh sé beidh sé i gcónaí dainséarach. So caithfidh sí an an comhrá a bhogadh agus a choimeád ar an eacnamaíocht nó ar ar an fhostaíocht agus agus mar sin de agus é agus an agus an leigheas. So so sin an rud a bheidh sí ag déan ag iarraidh a dhéanamh anseo. Tá sin ann ní hea ach tá deich míle duine lasmuigh. Yeah, yeah. Sin é, sin é. I mean is tríocha, tríocha delegates atá taobh istigh ceapaim. Sea, ó thaobh an gluaiseacht gan ceangal. Ó thaobh an gluaiseacht seo, but tá ceapaim 700,000 vótálaí, so sin a lán daoine. Agus an rud eile a bhaineann leis sin is dócha, a Chlíona, ná rinne Diarmaid tagairt dos na Stáit, na Stáit sin na cinniúnacha, Michigan tá sé ana-chinniúnach anseo, Pennsylvania tá sé ana-chinniúnach anseo. Seo dhá stáit le pobal mór Moslamach, pobal mór Arabach, Palaistíneach i roinnt mhaith cásanna. Ní féidir leis na Daonlathaigh gan éisteacht leo ar shlí, an féidir?
Och, bhuel, sin, sin an fadhb. Agus tá sí, I mean, tá, sin, sin an fáth gur, gur, is dócha, an píosa beag sin a thóg sí agus is, is bogadh den polasaí, you know, go raibh sí chun, chun a bheith níos láidre i, i, le, le Netanyahu, Netanyahu agus mar sin de. Um, but caithfidh sí, tá siad ag lorg níos mó agus, agus, you know, sin a caithfidh sí a dhéanamh. I mean, seo, seo an, seo an, uh, an, an fuinneog, you know, go, agus bu, brúfaidh siad an líne sin chomh fada is is féidir leo, ach an fadhb ná rudaí a choimeád, is dócha, beidh sí ag iarraidh é a choimeád sort of neamh, gan aon commitments a dhéanamh, you know, aon slí ach é a choimeád, you know, tá mé ar bhur dtaobh but níl mé chun rud éigin a chur síos ar an bpáipéar mar sin, agus actually, Agus féach air seo. Féach air seo. Agus I mean tá an ceart go cinnte go go mbeidh brú ag teacht ós na grúpaí sin. An fhadhb atá ag na grúpaí sin ná an an an meon atá ann le fada ná gur grúpa iad na Giúdaigh go bhfuil an-chuid cumhacht acu ó thaobh you know go háirithe an Páirtí Daonlathach go bhfuil an-chuid daoine i i le le postanna móra agus tá siadsan go mór i bhfábhar Iosrael so sílim go Agus is fíor nach bhfuil gach Giúdach i i bhfábhar Iosrael ach ach iad siúd atá atá tógann an phointe. Agus agus I suppose an pointe atá ann ná uaireanta in Éirinn tá muidne chomh mór mar thír taobh thiar den Phalaistín go ndéanaimid dearmad go bhfuil actually grúpa mór nach n-aontaíonn linn ar sin agus agus níl mé ag iarraidh focal a chur i mbéal éinne eile ar an bpainéal but but mar thír sílim go bhfuil an-chuid tacaíocht ann don Phalaistín but i Meiriceá tá an-chuid tacaíocht don d'Iosrael ann go fóill so tá sé an-deacair níl ach méid áirithe caipiteal polaitíochta atá ag polaiteoir cosúil le Kamala Harris agus an grúpa seo a bhfuilimid déanamh tagairt dóibh tá siadsan ag iarraidh go gcaithfeadh sí an caipiteal sin ar fad a ar an ábhar seo. But ní féidir léi sin. Bhuel, réiteach amháin gur féidir a fháil, tá Antony Blinken i gcainteanna ag iarraidh sos cogaidh a fháil faoi láthair agus dá n-éireodh leis sin, you know, bheadh an-éifeacht ag sin don feachtas uachtaráin. Ach an dóigh leat go bhfuil seans go dtarlóidh sé sin, Fergus? Bhuel, yeah, is dócha gur theip air trí uair nó ceithre uair anois go dtí seo so yeah is beag seans is dócha atá ann ach. yeah ach is cosúil i gcónaí sna cainteanna sin go bhfuil níos mó brú go bhféadfadh Meiriceá a chur ar Iosrael ach go háirithe but ar an dá thaobh but go háirithe ar Iosrael ní cosúil go bhfuil Meiriceá ag teacht isteach agus ag déanamh bagairt go go go go mbeidh stop leis an an cabhair a atá ag teacht ó Mheiriceá. Ní dócha go bhfuil sé sin kind of curtha ar an mbord acu. So, d'fhéadfadh siad dul níos faide agus má tá Harris ag breathnú ar seo is ag rá tá an toghchán seo chun dul slí amháin nó slí eile bunaithe ar seo, d'fhéadfadh siad brú i bhfad níos mó, measaim. Agus ó thaobh na cainteanna síochána agus mar a dúirt Fergus tá, bhí Anthony Blinken ag cruinniú an-fhada le Benjamin Netanyahu inniu agus é cineál dóchasach. Ach. Tá Hamas ag maíomh go bhfuil an locht ar Netanyahu as ucht an mhoilleadóireacht, as ucht an easpa dul chun cinn. An bhfuil pointe ag Hamas anseo, a Dhiarmaid?
Bhuel, I mean, tá sé ráite, bhí mise ar an gclár anseo b'fhéidir trí mhí ó shin nó mar sin ag déanamh, ag caint ar an ábhar seo agus dúramar ag an am nach raibh ceachtar den dá thaobh really dáiríre ag lorg síocháin. Ní raibh ceachtar acu, you know, bhí an dá thaobh ag iarraidh bua a fháil agus síocháin i ndiaidh dóibh bua a fháil, but ní raibh ceachtar den dá thaobh really ag iarraidh suí síos agus na cinní deacra sin a thógáil agus rud éigin, rud éigin a thabhairt nach raibh siad ag iarraidh a thabhairt agus síocháin a bhaint amach. Ní fheictear dom. go bhfuil sé sin i ndiaidh athrú, ní fheictear dom go bhfuil Hamas i ndáiríre ag lorg síocháin, ní fheictear dom go bhfuil Iosrael i ndáiríre ag lorg síocháin. So is é an-dheacair ar éinne teacht isteach agus síocháin a bhrú ar na grúpaí sin nuair nach bhfuil siadsan dáiríre ag lorg síocháin. Ach nuair a smaoinímid siar ar an babhta deireanach cainteanna a bhí ann, Bhí cúpla bogadh ó Hamas, bhí siad ag rá bhuel tá muid sásta géilleadh ar cé chomh fada is a bheidh sos cogaidh, tá muid sásta géilleadh maidir leis na gialla agus dhiúltaigh Iosrael. Fergus Keane, an dóigh leat agus ansin do do maraíodh a a príomh taidhleoir, an bhfuil, An bhfuil argóint ann, Fergus, go bhfuil Hamas ag déanamh níos mó iarracht anseo ná na Meiriceánaigh, cuir i gcás? N'fheadar.
Yeah, I suppose is dócha go bhfuil brú ag teacht ó gach áit, ó dheis agus ó chlé. Like, tá an-bhrú ar Iosrael na gialla a tharraingt ar ais agus tá agóid á dhéanamh i Tel Aviv gach oíche ó na clann atá ag na gialla um iad sin a thabhairt ar ais. So is dócha gurb é sin an an chéad saghas an chéad éileamh a bheadh ag an ag an taobh Iosrael. N'fheadar, I mean cífimid anois b'fhéidir an tseachtain seo um an éireoidh le Blinken just b'fhéidir just píosa beag níos mó ná a bhí riamh uh aige um an trí nó an ceithre uair a a bhain sé iarracht a dhéanamh. Clíodhna Saidléar, an dóigh leat gur féidir fiú sos cogaidh daonchairdis a bhaint amach anseo? Bhuel, you know, tá, is féidir linn dul, dul timpeall leis na, you know, agus táimid ag caint, but in a lán slite, like, an rud, an smaoineamh a bhuail mé ná just tá sé, tá sé dochreidte, nach bhfuil muid ag an, you know, nach bhfuil na páirtithe ag an, ag an tábla nuair a bhfuil an méid sin uafás gach uile lá agus lá ar lá ehm agus tá, you know, it's like bhuel cé, you know, cad é an fís ar conas a chríochnaíonn sé eh conas a bhfuil sos ann conas a bhfuil ehm you know na daoine, na daoine Palaistíneacha in ann ehm a bheith, a bheith just, just ag, just ag, just ag maireachtáil ehm. you know, polio briste amach arís agus gan aon, gan an vacsaín istigh, you know, gan an bia, you know, just, just rudaí an-bhunúsach agus just tá sé chomh fiáin ag an nóiméad. Tá sé dochreidte nach bhfuil, you know, Hamas ag an tábla, you know, agus, you know, go ndáiríre ag, ag dul, you know, Tá, is ceist eile do Iosrael é mar níl an dochar céanna ag teacht síos orthu. Bhuel, bealach fada le dul ansin ach beidh orainn é a fhágáil ansin. Míle buíochas leis, libhse as a bheith ar phainéal an Luain, sé sin Fergus Keane, Clíodhna Saidléar agus Diarmuid Ó Muirgheasa. Míle buíochas chomh maith le Cuan Ó Seireadáin a léirigh, James Feeney a bhí i mbun fuaime agus Síle Ní Bheaglaoi a bhí i mbun rúnaíochta. Beidh Liam Mac an Mhaoir linn i ndiaidh na bhfógraí leis na scéalta Spórt. Beidh muid ar ais amárach ag a cúig leis an bpainéal idirnáisiúnta agus rudaí deasa eile, ach idir an dá linn, slán go fóill agus tabhair aire dá chéile.